ala owere mụrụ m nne nnụ abọọla chi elee kpa nnụ rị ekelela m na ejikwa m ohere a anabaga onye ọwụla na mbido izu ụka taa wụ mọnde abalị iri na abụọ eh, abalị iri abụọ na anọ ke ọnwa febụwarị afọ puku abụọ na iri abụọ ee aha omume anyị ke taa wụ nsogbu ụwa nsogbu ụwa kweshịrị ịbịa ha satọde ọzọ bịa abịa nị mana enwere kpa he shiri ọ chụrụ m ụra anyasụ m ashị m ekwuo ya taa nwere onwe m a shị enwe onye ma ihe echi ga-ịwụ so m ashị m ekwuo ya taa nwere onwe m eji m ha m ee kpa he shiri enwere otu egwu m shikwala m agụọ nsogbu ụwa na-ahụ nna nsogbu ụwa olee mma o ji ebi olee mma o ji ebi o nsogbu ụwa shikwuru ike nsogbu ụwa wụ kwechi kwechi nsogbu ụwa olee mma o ji ebi olee mma o ji ebi o akwa nnụ ahụna ndị mma anyị na ndị mma anyị ndị mma anyị na ụmụnne anyị ndị ke nwaanyị akwa nnụ na ha adọgagala nsogbu ụwa chei elee mma ha eji ebi o a ke taa wụ nsogbu ụwa and he m legakwa n'anya he m lebagara anya taa wụ he gbasara ndị nne anyị ndị ke mụrụ anyị mma anyị hụ ndị ke anyị hụga anya ugbu na ndị ke ụmụnne anyị ndị ke nwaanyị ndị ke to eto a na ndị ke na ndị ke jọsụrụ lụọ di a nnụ ahụna he mega ebe niile a ga-ịlụba nwaanyị ụyọ ọ na-awụ ya di ya everyday ya di ya tugba tugba tugba tugba enweriri ebe mmiri shi baa opi ụgbọgụrụ ma nnụ ama marakwanụ ya ugbu ọ gbahụ aka awụ shi e mere ya eme kama awụ kpa e shi ewerega he o shi somewhere enwere ebe o shi m a sụọ ya bekee he niile anyị hụga nwaanyị amagbuola di ya nwaanyị awụọla di ya mmiri ọkụ ke emeena ke emeena he anyị hụga be ugbu ọ wụ be preliminary anyị nọ be preliminary stage preamble anyị bidoga be ebidoga enwebedi ihe anyị hụrụ ahụ ngwa lee he anyị nọkwa febụwarị from January to February anyị n'ime afailụọla divorce case alụmam he ruru puku anọ na narị ise ya wụ 4500 divorce cases statistics showla ya from Abuja ndị chọrọ ịgbahafu marriage nwo 4500 nene kpa he ọ he m shi m abịa gwa ụnụ na ngwa lee ama mbụ o ji awụ nwaanyị to ama ebe ọwụla o jega mma ya na-ele ya he ọwụla o mega nne ya na-atụzila ya aka ya na-eso nzọmụkwụ ndị nne mụrụ ya but lee ugbu ndị nne anyị enwe makwa ke he gbasara ụmụ nwo ndị ke nwaanyị eji amashi he nwo na na chi bọọ nwa amafu ndị ke eje ọrụ eje ndị ke eje ahịa eje nwa aba ahụ enwe manụ onye jego ubi nwa aba anyasụ agaghị ịma kpa nwa shi emega agaghị ịma kpa o shi etoga he ma hụ wụ a Chidera a na-eje na skuul a Chidera a na-etola o togakwa n'ime agwa ị gwagakwa ihe nwaanyị ala igbo kwesịrị ịma he ndị o kwesịrị ịma he ndị ala ala igbo eji eme nwaanyị igbo o ji iji wụrụ onye fụrụ iche etiti ndị ọzọ ọ wụ sọ ọzụzụ kpa he niile anyị hụga a sị he ị kpọrọ nkịta gị wụ he ọ ga-aza eji agbajizi olu ji na-efufu ome nga ahụ o fuje ga-efila ya osisi hie ya ahụ osisi ahụ ji ahụ ejigbo ahụ na-etoje na-ejigbo ahụ na-akụkọ ahụ osisi ahụ but gị haa ji gahụ ya kwụma ala and ji ahụ kwụ maala ọkụkọ abịa tụbisacha ya ọ ga ma imeni ọ he emega taa ụmụnne anyị ndeke nwaanyị ndeke nne anyị enwe ike tụzigala nwa aka enwe ike gwaga nwo he nwo kwesịrị ịmara as nwaanyị amụrụ ala Igbo ọzụzụ ụmụaka enweghị ugbu arị mma ndị oyibo shi it's nothing to write home about enwedi enwedi enwe kpa ọ rị arị ọ wụ nnọọ ihe nwu echi ndị nne anyị nnọọ enwedi elebaga ihe gbasara ụmụaka nwa anya ngwa anyị bịa home training ọzụzụ ụyọ isi ri anyị bidokwala isi nri housemaid ndị ndị nna anyị eji akpọ akpọ ugbu a bịa kpọrọ housemaid akpọba ime ụyọ aya nwe shie iri aya nwe zaa ahụ aya nwe saa efere aya nwe saa ndị ka o wedeto eto ahụ nwa gị nwaanyị ahụ erula 13 years 12 years 10 years 15 years enweghị ihe ọ me ime ụyọ chi ga-ibọ ụzọ ụdụdụ ya para fon chilie ụkwụ elu mmadụ ga-ite ụra ọ gaghị ikpe ekpere enweghị ihe ọ ga-ime ihe mbụsụ ọ ga-ime wụ ya para fon pịma achatị mme mana ha emega ya vidio ma postu ma ọsa bụ ọnụ ọjụ shị ụmụnne ya ndị ka o wedere agaghị ije skuul fonu ka ọ ga-epara fụma ha elekwanụ ihe anyị ga-iri ụtụtụ ọ gaghị ịjụni ma mma mbụ mma elenụ ihe anyị ga-eri ọ mbụ ọba jewe ajụ shie ma ụmụnne m arie ọwa ga isi aya ọnwa ofe anyị rie ya na nri anyị asụ echi ma ihe ndị ọzọ ha rịkpa aha anọgide aga apara fonu pịma mma anọrọkwa n'otu isi ele ya ifuru ya ahụ nkwuru ike nọ na chatị ga WhatsApp ụrụdụ ahụkwa nwaakịrị mụrụ amụ imepefu ka gwa ya nye ya ndụmọdụ ihe o kwesịrị ime nna aha aṅụ nwa emebije ishi iri enwe eke mari eshi ị ga isi mari o ji awụ mma ndị ndị nne anyị hụ jeshimari mma mbosu nwa jeshimari ee Obiageri bịagbeela m ose ịfụnanya leede bamana m ede chukwuma jekwa eju ahụ ee ezinne kpụela m ma imena m ọkụ ma ihu ọkụ ahụ daa ma aga eme n'ahị bọta ugbu nwaanyị gị na kichin eje esi iri ma ya kpekwa n'isi esi o ọ ga-anọ kichin esi iri nwa ya nwaanyị n'otu isi ọ ga-eme ya ọmashị ịkpọ ya shi ya bịakwala bịa hụ kpa o si emega ha kichin ọ ga-eme ya ọmasị ịkpọ nwa ya si ya bịa ya ezi nwa ya ihe ndị oge bịara mma na ndụ ga anụ isi ọnụ ya gị anụ isi ọnụ ya gị amara ma o shi nshi ma ma- ma- ma rie isi oshi ga ga-esi nri naanị gị apafu a gị sichaa gị apafu a ah mommy this sweet this food is sweet mommy ah you can cook for africa my mommy can cook for africa ga- ga-eri gị na-eri ya ga-epostukwa ya a facebook

gị na-eme ya kpa ahụ ma ị kpọbana ya kichin ugboro abụọ atọ anọ ya amụ akpa eji eshi eri ya na-afụọ ije e, ụzọ ije ma ọ skuulu ka ọ bụ ma ọ wụ ya di ya ya amara akpa eji eshi eri ọhụ ọ mụ a n'aka mma ya pọtụ gị edoma ya kichin ma ndị gị si maid ahụ ji eshi epe ịga nwa gị nwaanyị nwa agbọghọbịa nwaanyị 18 years 19 years 20 years gị si maid ahụ shie eri pee ya gị eche shi i megala ya he ọma i gbuga nwa ahụ egbuga iso ndị iso ndị iso ndị dọga susa e, e, em, ị ma mma amaga amaga ebe niile violent at home iso ndị agịpa ya ị ga-akpọ nwa gị zi ya ihe ndị o kwesịrị ime he niile maid na-eme gị sị chineke were anya ọma lema gị gị wụ gị wụ nwaanyị ọ dị njọ ya naruo ụyọ di ya ọ gama isifu eri ị ma sị enwere ihe kwesịrị ịnọ na-adọba nwoke ime ụyọ enwedị ihe ọ wụ gị nọ na-eji chekigharị eri ụlọ nwaanyị ga-eji eshi gị agbagbu anyị ụyọ bịa rie eri gị kpọtụke nwaanyị ga nwoke ga-agụ ụgụ a ya eji eji jee rie eri ya naruo ebe ahụ o nwere ike hụ hụ nwaanyị ebe o righarị ya ya ya akpọrọ ya nwewe enyi gị na-ahụ shi di gị emewana enyi ezi ebe o ji eje ọhụ ri ara ari ga-achọ iwere mma magbuo ya ị pụ ụwa chineke a ga-ikpechi ọnwụ a gị ga-anwụ ma gị anwụkwala ihe niile ndị echicha ndị nna anyị ha aka agwagakwa m gị eziokwu o ụmụ nwaanyị ugbue nwe mkwa ka ị ma eri eshi nwechi ha na indomi ahụ akụrụ akụ indomi ahụ nwa eji esi riela ka ahụ na gbasara nnụ some amadịghị temperature mmiri ọkụ eji eru ụgbọ kpọjie ama akamụ ọ kpọrọ ọkụ imefu mee akamụ mmadụ ṅụọ gị eme ya akamụ agba mmiri ee I don't know how to do akamụ and I'm afraid to do akamụ can you imagine lekwala lekwala ya mmadụ chineke kere ekwuga ọ rị mma no ga ndị ka gị lega mkpu okwala ha kọọla ị like hụkwa kọọla mkpu akwa họọla ị chọọ kwuru ikwu kwuo ya nga ogbu ma ahụ ya saa akwa gị ya otu ọ rị mma anyị tụgharịa n'okwu ndị nna anyị gị si manarị kpọbaa nwa gị zi ya gị tishi gị tishi ofe ofe vegetable ngwa gị wee gị gị shikwasị ite gaa wee gaa mmanụ gaa wee gaa e, e, e, gị dị mmanụ ahụ mee o- o- o- ọnụ ọnụ ọkụ gị tii gaa crayfish gị tii gaa nwa ihe ndị ọzọ kwarịa ya ee gị tiga gị tiga water leaf gị gaa ha water leaf ahụ ya ya gbọta o mmiri gbọta o mmiri but ka enwe onye chiga nwa ya gị sị nwaanyị gị shiela gị rie eshiela gị Sapele water irifu di ya ivu gị nye ya nkịta nkịta gị iri ya ya ihe ndị nna anyị ka ọsụga ụmụnne anyị kwanụ nna bịakwanụ nna aga akwa n'isi nnu ji aka nnu jee ndo gaa nọrọ chọọ echi imejigala onwe gị ihe ọrịkwa mma ngwa na abịa ịsaghị akachara m ka ishiri abịa ịsa akwa na enwe m akwa nwaanyị mara na-akpa asa amara na mị ahụrụ m anyị rị ụmụ nwoke isii six mmamị mụrụ amụkọ abụọ eji m ahụ mmamị ndị ka ọzọ m dọghara mma m bịa ya asa asa napkin gị hụ ngwa ọ hasara napkin ebe niile ya eji enwu nke pure white but ugbu Pampers ichechi ọha ọma Pampers onye ọla na yuzuga Pampers enwe maka onye asafu akpa ke nwa ga asụda ahụ ịsafufu ya ndị je ahịa agaghị ịzụ no I don't want to buy white my my boy will spoil it ya spoil ya ọwụ ọrụ gị nwaanyị ịsa white ahụ ọwụ ọrụ gị Vicky ọma ana m ahụ na gị ọ wụ ọrụ gị ịsa white ahụ ọ nwaanyị ha ewu I am not meant to be in the house ọrụ ị rụga ahụ mgbe ha nọkwa n'ụyọ lezie ya anya ilezifu gị sị Chineke hụ were anya ọma lema gị echi gaa chọ mma ị ji amagbu di gị anwakwa atry kwadịla ya try anwakwadịla ya nwa akpa ịma asa efere ịma asa nene pahe ma ị nọ n'ụyọ nne na nna gị chi bọọ ga aji a ruo hafụ housemaid chi hụ mema ya mma gaghị isi gị ji eme ụya echi nwosi anyị bịa lụrụ gị anyị hụ lụrụla gị ga agbagharị mma anyị hụ anyị hụ naba agịkpa ahụ ọrị mma agwa wụ mma nwaanyị agwa character ọwụ mma nwaanyị character wụ mma nwaanyị ọwụhụ mma ihu mma ihu dịkwa mma maka ịkpọ ya afụ ezi so ọwụ gị kpọrọ nwaanyị gị gaba ezi ihu ihu ya nọ na-atụ but the main thing ele agwa ya akpa ịma asa everyday o ji awụ mma mbosu akpọ nwaanyị oriakụ di ya ya si olo ihe m wụ odozi akụ maọbụ osodieme kpọta ugbu ihe nọ na olufuakụ olufuakụ olufuakụ leenu nwaanyị chirila chiri uwe ya jechiga dry cleaner dry cleaner na-asaga akwa nwaanyị di gị bịa ya gị bịa di gị bịa ya ya ya ya ọrụ uwe ya niile emechuchana ya bịa ya chịrị ya jechie dry cleaner dry cleaner sachaa ya anana ya ego ya chịba na-asụ eje ọrụ ma gị wụkwa nwaanyị ị nọ ya enweghị i mega akwa ị safu ọ rị njọ ọ rị bad ị safu akwa akwa ụmụ gị ị safu maid asa ụmụ gị ndị ke nwaanyị kwanụ etoo ị sịfu wo saa akwa echikwa nwa arịkwa ahụ ị rị ọ rị njọ ndị nna anyị nnọkọ sụga ihe ndị ọma mụduru ndị nne ke anyị anyị nwega nnu ugbu ke ugbulaka akwa ị safu ọ rị mma di gị a na-emefu ego eje dry cleaner nga ị nọkwa ya ụmụ gị ngwa ebe ị safụ kụzimakwa na ụmụ ndị chinwo jeruma maid ahụ ndị i si village kpọọ ị gbachiri iko ọhụhụ ya ga-arụ ihe niile ị ma sị nga onye na-eme ka ọ na-amụta fabricando fit faber ndị latin kwuru ya we learn by doing it practice makes perfect ee ọ safụ akwa ọ safụ uwe skuul ya nara ya ahụ saa na ya ahụ ha ya mụọ ọ sana ya five times o suru uwe asaji ha mma jee skuul ụmụaka ibe ya achịala ya ọchị ya step up sajima uwe ya ma nnụbịa nna na-epet ụmụaka lalu mmo che sị i megbuga housemaid ọrụ niile ga-apa ya isi nwa gị nwaanyị enweghị ihe ọ mara na-eme ị sị chineke were anya ọma lema gị boko haram ka gị mma agwagara m gị eziokwu n'ihi na ị zụga nwa wo akọreti anya n'ụyọ di ya in future ọgụ adaa ya wụ ihe eji amagbu amagbu amagbu amagbu nwoke na-abịa ilekọ ụyọ ị ga-aba ime ụyọ agbọghọbịa nwaanyị ị bịa skuulu ị bịa skuulu imsu poli yunivesiti gị baa ime ụyọ nwa ya eme ime onye ara ebe niile jakara jakara gị gị sụtu uwe gị awụsa gị sụtu uwe gị achịsa ndị ga-asa ha asa aka ndị asana asa ya wee ime iri akụzihụna gị kpa eji emezi ihe ya wụ nga nne gị hafụla housemaid ihe niile sị ya mema ma lekwa ihe i mega nwa gị lee ihe i mega nwa gị nwa ga lee ime ụyọ nwa gị na ebe ebe ndị ara bi ebe ụmụaka azụ a- a- amụrụ ọhụrụ bi ụmụaka amụrụ ọhụrụ ọ wụ kpa ime ụyọ wo rị jakara jakara jakara jakara common ịza ihe one week nwaakịrị na skuulu mahadum yunivesiti azabi ime ụyọ ya gị gị kpọọ ya sị i want to come to your house ya sị gị "Eh, please don't come o Eh, my room is not arranged my room is scattered leenu gịnị one week your room is not scattered then kpa room gị jere scattered ọ kpa ndụ gị jere scattered gị shahere kpa ahụrị mma chai ọsọ ndị nna anyị pahe gị ji nje anwa gị kpukpue ya kụọ ya hechi ya mee ihe lee ma ọ ga-ime ya kpọtụ gị bịa ga aha nwatakịrị ee echi n'ọ mara ihe ọ na-eme onwe ya ashị ashị kpa iji zụlia nwa gị ọ kpa ọ ga iji eto akpa gị gị lalụcha anya ga achọ ma nwoke gị bịa bịa kpọrọ ya ga na para ivu pịga m shi m lụrụ m lụrụ nwaakịrị amarị eshi ama asa akpa asa ọmịmị ya ahazi di gị a na-alụọ ya gị shi ezi kpọrọ ọbịa baa ụmụaka aghakasị ebe niile nwaanyị ga aha ya chibọ ya bụ ịgazi wọd eji elezi wọd elezi wọd ọ na-aka ewugala nnụ extraordinary everyday ga alalụji alalụkwa ụmụ gị nnochi chineke ahụrị happy ọrị njọ ihe ji fi imi yọ gị gị wụ nwaanyị ya uhe nne gị dọ ala gị ga ajụkwanụ sa ga enwe ike change sa gị ga-arịkpa ahụ chineke nyee na gị aka abịa na family issues nne di gị agwa gị si ee ọlachi ihe ime gị arị mma agba gị arị mma enweghị ihe chi gị bụ enweghị ihe gị ime ị ga ịjụ ma ga-emeke ma ga-emeke gị si nwo hafụ gị aka ha nwo lụga gị aha wụ di gị lụga gị chirikwa m agba gị di gị hụ ara gị ọwụkwa naanị ya lụga gị ishi ahụ ikwerela ya di ma mma ya ma mpa ya ma ụmụnne ya ma ndị be ke nwo ozugbo nwo na-alụchakwa gị so ị kwesịrị ileke acha ozugbo nwo anya ọwụ mmanụ kpuchiela gị aka gị si ha agbakwala gị ha ahụhụ ya lụga gị ozugbo nwo wụ di gị nna di gị nne di gị

gageshi leekwara lee nwaanyị emeka lee kpa nwaanyị emeka eji eme lee kpa nwaanyị emeka eji eshila di ya riri mma ya na-ere nwe mma m jere ụya emeka ma aga ahụ ririe aba emi ọ ga-enwe eri nọ fridge enwe enwe ihe ichiri tiga fridge a ga-ewe ọmụ nye di gị ya erie di gị na complain ya gị ekuma ahụ rụgara gị weta ụmụ nwaanyị ndị ke na-eji ya wa agba gị agba gị arị mma agba gị rere ure agba gị jọkara nkapị oshikara nkapị agba gị rị bad gbanwee ndị nna anyị lekwa ndị ka eto eto a ọsọkwanụ nna azụjie nwa ma ọsọkwanụ nna ahafụ nwụ nnụ gị hafụ nwaakịrị ya alalụji ihu nnu nwaakịrị ama mmiri ọkụ echi

ego di gị ga-eji egwu foundation ụyọ gị ewere ya ete foundation ihu Mary Kay 30,000 30,000 ị ma ị ma ị ma akpa simenti ole ọ ga-azụ a nnu bi tenant Owere di gị arụbụ ụyọ bọgịfụ a ga-eje zụrụ makeup ruru 50,000 eteghị onye ka ite ga-adịla onye ka ị chọgala mma di gị ọ gwara gị sigba ahịa ịrịa ya ha like hụ hụ di gị egwube foundation ụyọ nnu ga-ebi gị ewere ego eji azụ foundation ahịọ ihu hey hey gị sa ha ahụrị mma chineke arịghị happy ebe ị nọ at all iwe ewe chineke ebe ị nọ amaghị ka ọ sụrụ he aga m ikwu eziokwu nna aga eku m he ị ga-eku m he elekwana ebe ị ga-ehụ m ya fụkwa na eku m he gbalịakwalanụ hazie n'ezinụlọ nnụ ya bụkwadị si mma gị ahazihụ gị gị le nkwanụ ndị ọzọ anya change nkwanụ gbanwe nkwanụ enweghị ihe ị chọga na-anọghị ịntanetị gaa ma akpa asa ji ịntanetị agaghị akụzila gị gaa ma rie echi ji ịntanetị agaghị akụzila gị ya but ga-ajụchikwa ahụ ịrịa hụ gba gị hụ ga-arịdaga gị ha anwụ gachi iwere iwere nsogbu a nne na nna gị pakwasara gị isi bịa transferla ya to to nwa mmanụ m lụga gị o mere he ọjọọ lụrụ gị asị mma jụọ gị o mere he ọjọọ sị ya lụrụ gị ị gaa na ị ga-give room for change adụọ gị gị sa agị ha ekwe nonsense ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị nsogbu ụwa nsogbu ụwa ọkwa ụmụ nwanyị ọkwa ha adaghị Eve megidere megide ya baịbụl jele adam rafu aya maka ugbu ọ na na anyị nọ na ebe anyị ga-enọ na onye ọla na-arị happy na-eme enjoy Eve je para apple taa nye adam shi hụ takọ adam anarakwana ya taa nnu na anyị ọnọdụ ọjọọ then gị lụọ nwaanyị gị alụrụ nsogbu na-ekwu he heat a eme mbịawa agba ọjọọ ma ama amụwa agba ọjọọ gị ma ọkwanụ onye onye ikpeazụ jere ọkụ mmụọ o chetahụ imechi ụzọ ọkụ mmụọ heat a na-emegbu anyị biko nụ ndị nna anyị gbalịa nụ gbalịa nga ị nwere ike ụmụ gị ahụ ndị ka eto eto a zi nwo ụzọ kụziela nwo ihe kpọba nwo kitchen gị na-eshi iri ga na-ezi nwo ya ịnidịghị ụdị iji nwa nwo na-ele gị anya a sị ọkụkọ na-akpụ akpa ọgwụ ụmụ ya na-ele ya anya ọnụ echi gị ahụ nwo alahụ jeji aka nwo je kpụma aga m ahụ ị chọma shi mma nwo na-akpụ ha bịa na-enye nwo ka enwekpe onye zigo ụmụ nwo maid wụzi expert gị lụọ maid ugbu ị lụaziri ezigbo nwaanyị onye ọla lụrụ onye ọla wụ housemaid na ị lụara nnọmara nwaanyị because a para ya ivu niile n'ụyọ enweghị he ọ mashị maid eshie ya asa ya ahazi ya asụ nruru ụmụaka ahụ maid na-awụkwa wife material nwa gị ahụ ị pamper ga shị a ga-alụ 1 million a ga-eji jeep a ga-eji plane bịa lụrụ ya enweghị ihe nọ ya n'ishi even maid ahụ a ga-eji ego eji alụ maid lụọ ya nga 7 change afọ ya ụdị ute enwe iji ọsọ erega nonsense ga-eche shi i mezigala nwa gị he rị mma ị mashị i mebiga ya ndị nne anyị hụ eche shi na mma na-alụrụ ya di ya na-agbama ezi maka agba nwaanyị ya arị mma ga-egbuma ya gị ewere mma gbuma di gị ọ di gị mere gị agba ọjọọ ọ gị nọrọ ime ụyọ shi na-eshi eshi gị ga-anọgide shi mmanụ oji edugide shi ajụ mmanụ oji edugide shi ọ wụ shishima gị ga-eshi ime ụyọ nga ahụ lee shishima gị ga-eshi ime ụyọ lee agwa ụmụ nwaanyị ugbu eshigbuola onwe onwe ishi enweghị ke ị mara na ha eme ha nọ nnọọ expenses expenses how do i enrich this man ị ga-eche ya akpọ gị oriakụ gị aza akpọ gị oriakụ gị aza oriakụ oriakụ onye ọma na malay oriakụ emi dubai emi dubai arụbekwa ụyọ gị oriakụ ya were we- were ya eje ete ihu gị ete ya ete ete makeup with ego di gị di gị arụbe ụyọ nnụ ka bi tenant nnụ ka bi ụyọ mpa nnụ gị shi- gị shi chineke hụ were anya ọma anya ọma anya ọma lema gị biko nụ gaa nwaanyị ji alụ di taa na echi lee nwa gị gị mụọna nwa zụzie ya ma zụzie ya ma ọ ga-akwụ gị ụgwọ echi ihe ọbụla mmanụ mere taa ọ ga-eri ụgwọ ọrụ ya kpa i ji zụọ nwa gị ọ kpa o ji eso gị ọ kpa o ji eso di ya ọ kpa o ji eso ndị enyi ya ọ kpa o ji eso obodo niile gị mụọ nwa azụha azụ ị mụrụ terrorist nye obodo echi ya terrorize ma obodo n'ihi na enwe ihe nọ ya isi and nga ahụ enwe ihe nọ isi ọ ga-achọ idefend onwe ya ba idefend onwe ya iwe ọkụ abịa and iwe ọkụ ji agba a he ewere mma ekwu choo ya eje mkpọrọ anyị agụọ ya news ma agụọ ya ma akọọla gị akụkọ sha nwanda nkechi ụkaegbu hei agakwa m ịda otu chanwando onye ke ahụ magburu di hụ ndị n'ụwa anụna aha gị okwere ezinne benita ana m ekele gị vicky ọma ana m ekele gị ee chuks cyriacus ana m ekele gị nnu gbalịga agbalịga princess jane sam jeff ekelega m nnu ebe nnu lega m chineke gọzie nnu so zụzienụ nwanna ama ahụ a sị a tụọla ọmara ya amara a tụọkwanụ ofeke gị efere ti gị isi ọhịa ekwuchaana m ya ayọọla m zụzienụ ụmụaka ndị anyị ga-alụ echi maka ọrịmma anyị maka ọrịmma gị because agaghị m agaghị m ịlụ nwaanyị hụ shi agba ya jọrọ njọ ma ma ma akpọrọkwa ya doma ya ime ụyọ nna ị ga-eso ma ndị mụrụ gị o ị ga-eso ma ndị mụrụ gị nwoke na-agba m eji gị egbu ma ya ọ ya nyere gị agba ọjọọ na iwe na-ekwukwula iwe wee mụ o ọ rị mma ọ rị mma ebe a ka m ga-achịkọ ama ya na mmechi onye ọbụla gbakọọnụ aka anyị zụọnụ ụmụaka ndị maka echi so that anyị ebelaa oke nsogbu eji anọ etiti di na nwaanyị nsogbu ka ugbu ihe na-akpa ya wụ agba a shị agba wụ mma nwaanyị nwaanyị nwere agba ọjọọ ya nwoke aga-ebifu ụyọ so bikonụ ndị ke na-alụọla di alụọ ị babere ezinụlọ ọhụrụ hafụkwala na whatsapp hafụkwala na facebook bible shi there is time for everything oge ahụ ruola i ji ezima nwa gị ihe ndị o kwesịrị ịma azima ya hụ mee na whatsapp gị oge mee na job gị oge mee na ihe ndị ọzọ oge meekwa n'oge iji na-akpụziela ụmụ gị aka ọkachama ndị ke nwaanyị ọkachama ndị ke nwaanyị amara na m ihe m kwa ekwuga ihe amara na m ihe m kwa ekwuga ya biko gbaanụ mbọ nye anyị he rị mma m na-ahụkwanụ ma anya ọ ga-ịgbanwene ụmụ ụmụ nwoke ọ ga-iwetu anya ezi gị nwee nwaanyị rị mma ime ọ gị inwechara ihe niile zuo oke at least to some degree enwe ihe ga-eme gị ga agbama ezi but ọ wụ ma ị bara ime ya ihe ndị i mere expect from nwaanyị gị hụ ga ahụrụ ya ele ihe ị ga-eme ọ ga-achọ leme anya ezi n'ụlọ ee ma shị m ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ ụbọchị nta anyị achụọ owere nchi aha m ka wụkwa he ọ wụ maazị uchehara prince chima kanselọ dat owere pikin shia vidio ka m ṅụlie ya hụ ya shiaala m ọ hụ ị ga-emena m shia vidio jee na facebook peji m dat owere pikin like ala m ya ọ hụ ị ga-emela m chineke m gọzie gị ya rịela gị mma taa maana gị mma makwala m he ibe ji rị mma ọ ga-ịwakwa gị ndewo